An Caighdeán Oifigiúil, bíonn daoine ag caint faoi, bíonn daoine eile ag tabhairt amach faoi, goidé go díreach atá ann. Bhuel, tá, tá leid dó ins an ainm, mar a déarfá, is caighdeán atá ann don Ghaeilge scríofa i gcúrsaí oifigiúla, tuarascálacha, achtanna agus rudaí mar sin, téacsanna oifigiúla agus An dream a cheap an Caighdeán Oifigiúil, is aistritheoirí iad i dTithe an Oireachtais, Rannóg an Aistriúcháin a thugtar orthu, agus bhí siad ag iarraidh sraith rialacha gramadaí le go mbeadh leanúnachas ina gcuid oibre sna téacsanna a chuireann siad féin ar fáil agus chuir siad na moltaí sin i bhfoirm leabhair sna caogaidí, leabhar beag, Gramadach na Gaeilge agus. litriú na Gaeilge an Caighdeán Oifigiúil. So, sin go bunúsach an rud atá in sa Chaighdeán Oifigiúil. Cad tuige ar measadh gá a bheith leis? Is dóiche cionn is go bhfuil an Ghaeilge roinnte i gcanúintí agus go bhfuil bearna mhór idir cuid de na canúintí sin, rud chomh bunúsach le. abairt mar seo, cuir i gcás, I made a house for myself or I built myself a house. Sé an rud a deireadh an tUltach, rinne mé teach dom féin, agus sé an rud a deireadh an Muimhneach ná do dheineas tigh dhom féinig. Is má chuireann tú an dá rud sin i gcomparáid le chéile, rinne mé teach dom féin agus do dheineas tigh dhom féinig, tá difir mór idir na habairtí sin agus. Bhí daoine ag amharc ar seo is ag ráit leo féin, má tá an teangaidh seo le húsáid sa chóras oideachais go náisiúnta, má tá sé le húsáid sa státchóras, tá gá le cineál leanúnachas agus le cineál caighdeán scríofa. Agus sin pointe tábhachta gur caighdeán scríofa atá ann, níl caighdeán ar bith ann fá choinne na Gaeilge labhartha agus má deir duine leat go bhfuil tú ag caint go mí-chaighdeánach, níl bunús ar bith leis sin mar níl a leithéid de rud ann agus caighdeán labhartha. Cad tuighe a mbíonn daoine míshásta faoin chaighdeán den Bhéarla? Is dóiche go mbíonn míthuiscintí ann. Is dóigh le daoine go bhfuil an caighdeán cineál ag caitheamh anuas, go bhfuil sé ag déanamh beag is fiú de chaint na Gaeltachta. Agus ní dóigh liom go raibh sé sin i gceist ag na daoine a cheap an caighdeán. Cuid mhór de na daoine a cheap an caighdeán, b'as an Ghaeltacht iad. Ach sin an chuma atá air, cionn is go bhfuil stádas ag baint leis an chaighdeán. Má tá tú ag iarraidh post a bhaint amach i saol na Gaeilge, mar shampla, go minic ní leor duit Gaeilge na Gaeltachta a bheith agat, caithfidh tú eolas a chur ar an Chaighdeán Oifigiúil seo agus b'fhéidir go gcuireann sin isteach ar dhaoine, síleann siad go ndéanann sé cineál díluacháil ar Ghaeilge na Gaeltachta. Agus chomh maith leis sin, nuair a ceapadh an Caighdeán, bhí sé le húsáid i dtéacsanna oifigiúla ach tá sé i ndiaidh leathnú amach rud beag. agus sílim go dtéann daoine thar fóir go minic ag iarraidh an caighdeán a chur i bhfeidhm ar gach uile rud. Fógra beag le cruthú i siopa, mar shampla, bítear ag iarraidh é a bheith caighdeánach, agus bileoga Aifrinn agus téacsanna litríochta fiú amháin, bíonn daoine ag iarraidh iad sin a bheith caighdeánach agus ní chuige sin a ceapadh an Caighdeán Oifigiúil agus is dóigh liom go gcuireann sin isteach ar dhaoine rud beag. Agus bíonn daoine eile, fríd a chéile, cé acu focal atá ceart, mada nó madra nó madadh? Goidé is cúis leis sin? Bhuel, an rud atá ansin, Rannóg an Aistriúcháin, rinne siad cuid mhór oibre mar gheall ar rialacha gramadaí, ach ní dhearn siad mórán faoi stór focal na Gaeilge, agus fágadh an obair sin faoi fhear as an áit seo, faoi as Gaeltacht Thír Chonaill, Niall Ó Dónaill as Loch an Iúir. a bhí ina eagarthóir ar Foclóir Gaeilge-Béarla a foilsíodh sna seachtóidí agus bhí an obair a bhí le déanamh ag Niall ná focal caighdeánach amháin a phiocadh amach áit a bhfuil níos mó ná leagan amháin den fhocal ann. Mar sin de, an sampla sin a bhí agat, madra, tá madra i bpáirt den tír, Tá madadh i nDún na nGall. Tá mada i gConnachta agus b'eigean dó ceann amháin acu sin a roghnú mar leagan caighdeanach. Agus madra a roghnaigh sé sa chás áirithe seo, ach ní raibh sé ag iarraidh a thabhairt le fios go bhfuil madadh mícheart, ná mada mícheart. An rud a rinne sé, tá siad istigh san fhoclóir mar leaganacha malartacha agus sé an chiall atá leis sin go bhfuil siad ceart, go dtig leat iad a úsáid, ach b'fhearr duit madra a úsáid más téacs caighdeánach atá á scríobh agat. Má tá daoine ag súil leat a bheith caighdeánach, b'fhearr duit madra a úsáid. Agus an dóigh ar léirigh sé sin san fhoclóir, má théann tú go dtí madadh, mar shampla, tífidh tú go bhfuil comhartha beag comhionannais nó equal sign ag dul i dtreo madra, agus sé an treoir atá ansin ná gurb é madra an rud caighdeánach. agus go bhfuil madadh ina leagan malartach, ach ní hionann sin is a rá go bhfuil sé mícheart, ar bhealach ar bith, ní hé sin an rud a bhí sé ag iarraidh a thabhairt le fios.